Ha! Sibh ar ais arís! Iontach sibh a fheiceáil. Donncha anseo mar is eol libh, agus mo chara freisin, agus táim chun leabhar a léamh arís inniu. Eoin Eolaí! Féach, an t-am seo faoi ár gcealla agus conas mar a fhásann an corp, na matáin, na cnámha, an craiceann fiú! Brúigh. So, léimid faoi chealla, cén saghas cealla, cad a tharlaíonn dóibh, ionas gur féidir linn fás. Tar liom agus feicfimid! Eoin Eolaí Tá mo chuid ceall ag fás. Walker Books a chéad d'fhoilsigh faoin dteideal I know how my cells make me grow', Kate Rowan a scríobh, Catherine McEwen a mhaisigh, ba iad na Dochtúirí Rupert Negus agus Helena Scott a thug comhairle, buíochas le Viv French, Máire Uí Mhaicín a d'aistrigh go Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. Féach ar Eoin ansin. Féach ar an gcaoi ina scoilteann cealla. ach léifimid fúthu sa leabhar. Tagaigí liom. Tá mo chuid ceall ag fás féach ar nós na brící ansin. A Mham, a bhéic Eoin, táim greamaithe tá mo gheansaí tar éis crapadh. Níl ná é, arsa Mam. Tusa atá imithe i méid. Seo, bainimis díot an geansaí agus féachaimis ar chairt na hairde. Sheas Eoin le hais na cairte. Ó, féach, ar seisean, táim beagnach chomh hard leis an dineasár. Féach. cairt mór ard le taispeáint conas mar atá sé ag fás agus féach an dineasár ansin freisin. A thiarcais! arsa Mam. Tá tú ceithre cheintiméadar níos airde ná mar a bhí tú an uair dheireanach. Ú, tá Eoin tar éis fás go mór. Ceithre cheintiméadar! Tá a fhios agam cén fáth a bhfuilim ag fás go tapa, arsa Eoin. Na cleachtaí gleacaíochta sa halla spóirt is cúis leis. Rinne Mam meangadh gáire. B'fhéidir gur chuidigh siad beagáinín, ach i ndáiríre tá gach ball díot ag fás, na cnámha, na matáin agus an craiceann. Féach ar Eoin ansin. Is é ag déanamh gleacaíocht ina leaba, nach bhfuil? Tá a fhios agam cén gnó atá ag na cnámha, ag na matáin agus ag an gcraiceann, arsa Eoin. Fráma nó creatlach is ea na cnámha. Murach iad bheinn ar nós puball gan chuaillí. Cuireann na matáin ar mo chumas gluaiseacht. Agus cosnaíonn an craiceann mo cholainn ar fhridíní agus a leithéidí. Tá an ceart agat, arsa Mam. Ach anois, cuirimis slacht ar an seomra roimh an mbricfeasta. Féach, tá Mam tar éis an seomra a ghlanadh beagáinín. Bhí sé ina phraiseach ag Eoin, nach raibh? Tá go maith, arsa Eoin. Ach conas a fhásann na cnámha, na matáin agus an craiceann? An síneann siad mar a dhéanann banda rubair, sín amach. Ní shíneann, arsa Mam. Tá do cholainn déanta de nithe bídeacha ar a dtugtar cealla. Nuair a bhíonn tú ag fás bíonn na cnámhchealla ag iolrú, bíonn na matánchealla ag iolrú agus bíonn Tá a fhios agam, a bhéic Eoin, bíonn na craiceannchealla ag iolrú. Tá sé sin cruinn ceart, arsa Mam. Tá a lán cineálacha éagsúla ceall i do cholainn, thart ar dhá chéad, agus tá cruth ar leith ar gach cineál acu. Féach, sin na matáin cealla, agus breathnaíonn siad mar sin. Craiceann cealla, agus breathnaíonn siad difriúil ar fad, nach mbreathnaíonn? Agus cnámh cealla. Difriúil arís. Tá cuid de na matáin cealla fada agus tá stríocaí orthu. Ciúbach atá cuid de na craiceann cealla, Cruth spiceach atá ar chuid de na cnámhchealla. Ach, arsa Eoin, cén chaoi a bhfuil a fhios agat? An féidir iad a fheiceáil? Ní féidir iad a fheiceáil le do shúile cinn, arsa Mam. Tá siad róbhídeach. Ní mór duit micreascóp a úsáid chun iad a scrúdú. Féach ar an micreascóp. Féach an Mammy. Breathnú orthu tríd micreascóp agus tá píosaanna beaga ansin. Rinne Mam meangadh agus lean uirthi. Ach tá cill amháin atá an-éasca a fheiceáil. Buíocán uibhe. Le fírinne, sé an buíochán uibhe an cill is mó ar domhan. Ó, is leis an ostrais, caithfidh go bhfuil sé ollmhór, hé? So nuair a bhíonn ubh agat, breathnaigh an cuid buí, mar sin, ceall amháin. Thóg Mam seangheansaí Eoin ina lámha. Tá do chuid ceal cosúil le lúba an gheansaí seo, ar sí. Tá gach lúb an-bheag ach nuair a chuirtear le chéile iad is féidir rud mór a dhéanamh díobh. Ó, tá an cat á tharraingt as a chéile, féach, féach na lúbanna beaga ansin, gach ceann an-bheag ach cur le chéile agus is féidir leat geansaí mór a dhéanamh. Cosúil le brící tógála, arsa Eoin. Tá an ceart agat, arsa Mam. ach amháin go bhfuil do chuid ceall i bhfad níos lú ná brící nó lúba. Tá a fhios agam, arsa Eoin. Caithfidh go bhfuil na milliúin agus na milliúin ceall ionam. Féach ar nós brící freisin agus iad tógtha le chéile. Na billiún agus na billiún, arsa Mam. Tá thart ar dheich míle milliún ceall in ordóg do láimhe dheise. Ó, sin mo ordóg. Féach. Deich míle milliún ceall, díreach ansin, san ordóg sin. Agus i d'ordóg freisin. Stán Eoin ar a ordóg. Ach ní thuigim fós an chaoi a ndéanann mo cholainn breis ceal. Cad as a dtagann siad? Bhuel, arsa Mam, tá na cealla iontach cliste. Déanann siad cóipeanna díobh féin. I dtosach fásann an chill go mbíonn sí an-mhór, féach, an-mhór ansin. agus scoilteann sí ina dhá leath so féach an-mhór agus tá sí ag tosú agus ansin scoilteann sí. Fásann an dá chill nua sin go dtí go mbíonn siad réidh le scoilteadh, á ullmhú féin don scoilt arís. Agus ansin bíonn cheithre chill ann, arsa Eoghan. A dó faoin a dó sin a ceathair. So haon, a dó, a trí, ceathair, ceithre chill. A, agus ina dhiaidh sin, arsa Mam. A dó faoina ceathair, sin a hocht, a bhéic Eoghan. Maith thú, arsa Mam. Agus a dó faoina hocht? Rinne Eoghan meangadh. A lán, ar sé. Ach an leanann cealla ar aghaidh ag iolrú mar sin go deo deo? OK, cill amháin. Scoilteann sé agus anois tá dhá chill ansin. Leanann cuid acu, arsa Mam. Bíonn cineálacha áirithe ceal i gcónaí á n-ídiú agus ag fáil bháis. Agus ní mór don cholainn cealla nua a chruthú ina n-áit. Cailleann tú na milliún craiceanncheall gach lá. Titeann cuid acu nuair a chuimlíonn do chuid éadaí leo, nó nuair a bhíonn tú do do ní féin. Titeann cuid eile gan cabhair ar bith uait. Ach ní leanfaidh do chuid ceal uile ag iolrú go deo deo, arsa Mam, nó leanfá ar aghaidh ag fás go deo. Nuair a bheidh tú thart ar sé nó seacht mbliana déag d'aois, Tiocfaidh moill ar na cnámhchealla agus stopfaidh siad ag déanamh cealla nua. Uaidh sin amach ní fhásfaidh tú puinn. An bhfuil moill tagtha ar do chuidse ceall? a d'fhiafraigh Eoghan. Rinne Mam gáire. Bhuel, is cinnte nach bhfuil mé ag éirí níos airde. Ba bhreá liom dá leanfadh mo chuid ceal ag fás go deo, arsa Eoghan. Ansin bheinn chomh hard le Tyrannosaurus Rex, féach. Sé ag brionglóid go mbeadh sé chomh mór leis an dineasár ollmhór sin. Féach, is an cat chomh beag sin. Hm. Brostaigh ort anois agus cabhraigh liom na bréagáin a chur i dtaisce. Ní mór dúinn ár mbricfeasta a ithe, arsa Mam. Caithfear na cealla a chothú chun go mbeidh siad in ann a gcuid oibre a dhéanamh i gceart. Agus dhún sí na tarraiceáin go léir. Stróic! Ó, stróic sí a bhriste. Oh dear. A Mham! arsa Eoghan agus é Sciotaíl. Tá tú ag pléascadh trí do threabhsar. Ag fás amach atá tú in ionad ag fás aníos. Ó, féach. Seo pictiúr a tharraing Eoghan féach ceal amháin agus nuair a fhásann sé agus fásann sé agus fásann sé nó go bhfuil sé mór go leor le scoilteadh, féach, dhá chuid ann, agus ansin scoilteann sé agus bíonn dhá cheann ann agus leanann sé sin ar aghaidh is ar aghaidh mar a d'fhoghlaíomar sa leabhar. So, b'in suimiúil agus eh.